eji m n'aka na unu bọlụ chi tata nke ọma eji m n'aka na unu bọlụ chi ọfụma tata bụ ụbọchị ahịa nkwọ ọmaka meelụ onye ọbụla n'ụbọchị tata ihe ọma meela onye ọbụla n'ụbọchị tata ya bịa dịrị gị mma gị bụ onye ọma na-ege m ntị tata bụ ụbọchị ahịa nkwọ nkwọ kwọta ihe ọma tata bụ ụbọchị ikuku ikuku ọma ka m na-ayọ n'isi gị n'isi m n'ụbọchị taa udo na ọganiru ikuku nkwọ kutere anyị ihe akụ akụ na ihe enwenwe ikuku nkwọ kute ogologo ndụ na arụ isi ike kupụlụ anyị ụbịam kupụlụ anyị nrịanrịa kupụlụ anyị ihe isi ike ya gazielu gị n'ụbọchị tata onye na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ ọkija ihiala lokal gọọmenti dị na anambra steeti chetakwa n'otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp only one whatsapp number 081-861-13606 ya dịrị gị mma n'ụbọchị tata isee o nwere ihe m chọ ka anyị tụlee n'ụbọchị tata ihe dị na iyi ụwa iyi ụwa oath of life nkụzi m chọrọ ime n'iyi ụwa tata ga-alụtụ aka na oath ịfụta iyi dịka oath iyi a ṅụrụ aṅụ nkwa e kwere ekwe a ga-emezupụta ebe ahụ ka m na-eweje nkụzi m n'ụbọchị tata bụ nkwọ iyi ụwa bụ ihe i kwuru nkwa i kwelu ihe i kwekọrịtalụ tupu ị bịaba ụwa a ị nọ n'ime ya onu ndị dị iche iche nwere ndị na-akpọ ya ebibi a sị gị na ọ wụ ebibi mmadụ biri tupu ọ bịaba ụwa a onye ọbụla nọ n'ụwa nwere iyi ụwa ma nwoke ma nwanyị onye ọbụla nọ n'ụwa a nwere ihe a na-akpọ iyi ụwa enwere nkwekọrịta i nwelu before tupu ị bịaba n'ụwa nke a ị fụrụ onwe gị na ya enwere ụfọdụ ihe nwere ike ime mmadụ o bie ebibi enwere ụfọdụ ihe nwere ike ime mmadụ ọ ṅụọ iyi tupu onye ọbụla abịaba n'ụwa a o nwere ụzọ ebe ịnọ mmadụ nwere ike isi bịa ụwa o nwere ndị si na mmiri bịa o nwere ndị si n'ọkụ bịa o nwere ndị si na anị welu bịa o nwere ndị si n'ikuku wee bịa ọ bụrụ na mmadụ akwado ịbịa ụwa ka m lụtụ ya aka n'ebe ndị mmiri nọ bụ ebe mụnwa siri bịa ọ bụrụ na gị na otu gị esi na mmiri kwado ịbịa ụwa unu ayịlịpụta unu nwere ike ịdị ise unu nwere ike ịdị iri unu nwere ike ịdị oru 5 10 or 20 unu nwere ike ịdị ya wee pụta na unu apụta ije ịbịa n'ụwa mgbe ahụ unu pụtara ije a enwere ndị unu rapụrụ na mmiri wee pụta ya ndị ahụ ka nọ na mmiri nọdụ- nọ na mmiri unu wee pụta bụ ndị otu mmiri unu ndị ahụ ka a na-akpọ ndị otu mmiri unu gị na ndị otu gị ndị ewere pụta ije ụwa unu na unu abịaba ụwa mgbe ahụ unu pụta unu nwere nkwekọrịta ụfọdụ na-ekwu na fa ga-anọ afọ dị ntu a wee nachigha ụfọdụ na-ekwu anyị ga-anọ afọ iri ụfọdụ na-asị anyị ga-anọlu afọ iri abụọ 20 years ụfọdụ na-asị anyị ga-anọlu afọ iri atọ 30 years ọ bụrụ na anyị nọruo ntu a anyị anachigha cheta na iyi ụwa niile abụrọ nke ọjọọ enwere iyi ụwa bụ ezigbo iyi enwere iyi ụwa dị mma o nwere onye ga-abịabu n'ụwa ya mbụ ọ bụrụ onye akpatarọ ego ọ bụrụ onye tara afụfụ ọ bụrụ onye fujuru anya ọ bịaba n'ụwa nke a obi ebibi ọ ṅụọ iyi with ndị otu ya ụwa a m na-eje ije ụwa a m na-apụ kịta m ga-akpata ego o nwere onye ọ ga-abụ n'ụwa ya mbụ ọ gụrọ akwụkwọ ọ bụrụ na ọ gụrọ akwụkwọ ọ pụtaba ụwa nke a o nwee nkwekọrịta ọ ṅụọ iyi na ihe ọjọọ mere ya n'ụwa mbụ maka na ya amarọ aka nni ya mara aka ekpe ya na ihe ọjọọ mere ya n'ụwa mbụ bụ maka na ya agụrọ akwụkwọ n'ụwa nke a ya na-achọ ịpụta na ya ga-agụ akwụkwọ ọ ya ka m jiri gwa gị enwere iyi ụwa dị mma nwere nke adịrọ mma ọ bụrụ na onye a na ndị otu ya ekwe ihe a ụfọdụ nwere iyi ụwa na ha ga-ebi ogologo ndụ ụfọdụ yiri mere nke fa na ha ga-anọ nkenke o nwere onye bụ ụwa ya mbụ ọbụna onwe ọ mụtalụ afụfụ dị na nwa gbulie ọ na-agwa nwa ya okwu nwa ya ama nge ntị nụ ife nne na-agwa ya nụ ihe nna ya na-agwa ya onye a nwere ike ọ bịaba ụwa ọzọ ọ sị mbakwa na ya amụkwa na ya nụọ di ya nụọ na ya ama mụtanata nwa mmadụ nwere ike inwe ụdị iyi ụwa dị ntu a were bịa ụwa na ọ bụrụ na ya nụrụ di ya nụ na ya agaghị amụ nwa ụfọdụ bụ ndị di megburu ndị nụrụ di tagide afụfụ di fa na-eti fa ntị aka di ha ekwerọ ọnụ ruo fa n'okwu ha tagide afụfụ dị na di nwụọ ọ bụrụ na ndị dị ntu a bịa ụwa bịaba ụwa ọzọ ha nwere ike ịsị aga m anụ di ụwa m bịara ihe a ụwa m ọzọ a nga- ụwa m ji m na-abịa achọghị m ihe ọbụla gbasara di achọghị m ị fụ na ụdị onye a bịa ụwa ị na-ekwu okwu ihe dị na di o si na ntị nke abụọ o si na ntị nke abụọ ị na-ekwupụta ị na-ekwu okwu di ọ na-afụta ngị nwa nụrụ di ka onye iberibe ọ gwa gị na di abụrọ na ọ bụrọ di na-ewu na di abụrọ an achievement mgbe ahụ gị na otu gị yi wee kwekọrịta ee n'afọ one dị ntu a ka anyị ga-anachiga onye ọbụla abanye n'ụwa onye ọbụla agasa ị nwere ike ịnọ na anambra state ofu onye otu gị anọrọ abuja ị nwere ike ịnọ lagos ofu onye otu gị anọrọ kalaba mgbe ahụ unu pụta n'ụwa onye ọbụla awasaa onye iyi ụwa m na-agwa gị ihe a nwoke na-enwe iyi ụwa nwaanyị na-enwe ya mgbe ahụ unu pụta n'ụwa bịaba na famili dị iche iche onye ọbụla chọrọ ịbanye onye ọbụla na-eji iyi ụwa nke ya bịa nie n'ime mmụọ spiritually before ọ banye n'afọ nne ya ị bịa nie ya n'ezi nna gị ebe iyi ụwa mmadụ na-adịkarị bụ na be nna ya ma ọ bụ nwaanyị nụpụrụ di o ebe iyi ụwa gị ga-adịkarị a ga-achọba iyi ụwa gị chọta bụ n'ezi nna gị ebe e nwere ike ịfụkarịsị iyi ụwa a a na-ezo ya bụ o nwere ndị a na-ezo n'ukwu ụdara o nwere ndị a na-ezo n'ukwu nkwụ o nwere ndị a na-ezo n'ogidi mgbe gboo o nwere nnukwute osisi nnukwute nkume ndị gboo na-eso mma o nwere nnukwute nkume dịgoro ọkpụtọrọkpụ o nwere ndị nwere ya n'ezi nna ha ndị gboo na-eso mma ha o nwere ndị na-ezonye iyi ụwa ha n'okpuru ya onye ọbụla ewee pụta ụwa bido mebe akara aka ya n'iyi ụwa gị a ka ihe ị ga-abụ dị ọ bụrụ na i kwere nkwa i kwuru n'iyi ụwa gị na ị ga-eme dibịa n'iyi ụwa gị ka ọ dị ọ bụrụ na na ị ga-azụ afịa n'iyi ụwa gị ka ọ dị ọ bụrụ na ị bụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ n'iyi ụwa gị ka ọ dị n'iyi ụwa ka mmadụ na-ekwu afọ one ọ ga-anọ nachiga n'iyi ụwa ka mmadụ na-ekwu ka ụwa ga-adịrị ya ị ga-abụ mmadụ n'ụwa ị ga-akpata ego n'ụwa ọ n'iyi ụwa gị ka ọ dị ị ga-eme dibịa ị ga-azụ afịa ị ga-abụ onye nọọsụ ị ga-alụ nọọsụ ị ga-abụ onye nkụzi ọ n'iyi ụwa gị ka ọ dị o ji dị mkpa ka ya a na-eje n'afa ọ bụrụ onye nwere iyi ụwa na ihe o kwuru n'ọnụ ya n'iyi ụwa ya bụ na ya ga-abụ dibịa ị bịa bịa ụwa fụtazie onwe gị na- na- na- na ọ- ọ- ezi ndị ụka a na-eme gị ihe ka ị ghara ime dibịa ahụ ịfụ ọ na-aghasa gị imerọ dibịa ahụ ụwa a na-atụgharị gị ihe ị na-eme a na-aghasa ọ bụrụ na iyi ụwa m na-agwa gị na a bịa nyie ya onye ahụ ebidozi amụọ onye ahụ ebido na-eto na-ebi ndụ ya ihe a na-afụkarị n'iyi ụwa eniri bụ mkpụrụ akị majority ihe ndị ọzọ nwere ike ịgwa ya mana ihe a ga-afụkarị ejebe afụ dị n'iyi ụwa bụ mkpụrụ akị na ihe a na-akpọ mkpụrụ akazi n'onu ndị be anyị amarọ m ife ndị be unu na-akpọ ya mkpụrụ akazi a bụ okwute a na-adị n'akụkụ mmiri mana nke iyi ụwa na-ashine na-ashine nke eji eme iyi ụwa na-egbuke egbuke o nwere onye ị ga-elu in spirituality ekpupeelu gị ebe ị nọrọ kwe nkwa iyi ụwa gị dịka mụnwa ekpupeelu gị ịfụta onwe gị nwere ike bụrụ through dream or vision ịfụta onwe gị ebe ị nọ n'ọgbakọ ndị otu gị ịfụta onwe gị ebe ị nọ onye a kwusi onye ekwu onye ekwusi onye ekwu ịfụta onwe gị ebe ị nọrọ wee bie ebibi wee ṅụọ iyi ụwa gị ebisi ebibi a bịa n'ezi ahụ ị chọrọ ịnọ kọmpaụnd ahụ ị chọrọ ịnọ ụwa gị inie ya ọ bụrụ na onye ahụ bịazie na-ebi ndụ cheta ihe m gwara gị a na-afụkarị n'iyi ụwa mkpụrụ akị na mkpụrụ akazi ọ bụrụ onye kwetelu iyi ụwa ọjọọ ọ bụrụ onye na-ach- na- kwelu nkwa kwutelu na ya ga-ana n'oge n'ụwa ya na-abịa na ya bie bie bie ya na n'oge na ya ga-anachiga n'oge mkpụrụ akị a dị n'ime ana ebe a na-egwute iyi ụwa a na-egwumi ya egwumi before egwute ya a ga-egwumi ana n'okere mmadụ na ana before igwute iyi ụwa ihe a m na-agwa gị mkpụrụ akazi okwute akụkụ mmiri a mana ọ na-eme nshine na mkpụrụ akị ihe ndị ọzọ nwere ike ịgwa ya o nwere ndị ego ayọrọ na-adị na nke ha depending ekwute enye ya ebe anwa ọ bụrụ onye sị na ya ga-ana n'ike ịfụ na mkpụrụ akị ahụ dị n'iyi ụwa ya ga-ebido ipu ome n'oge mkpụrụ akị anwa dị n'ime ana ga-ebido pụba ome mkpụrụ akị a bido pụba ome onye a na-agwa gị ntu ebido nọrọ na nrịa nrịa onye a na-agwa gị ntu ebido yaba arụ ọ dị ka ọ ga-anachigha ọ bụrụ na ndị nwe onye dị ntu a bịa zọba ya ọ bụrụ na onye nwe onye a bịa bido zọba zọba nwatakịrị a chụba ụdị aja dị iche iche gbaba mbọ dị iche iche ka nwa ghara ifunarị ịfụ ome a na-epulite n'ime akị a dị n'ime ana abịa jụnwụọ ọ bụrụ na ome a jụnwụọ nwatakịrị dị ntu ebido gbakebe na nrịanrịa ya ọdịbendị dị ọ dị ka obodo si eme nke fa o nwere ndị na-abọ iyi ụwa abọ majority mgbe gboo gboo gboo gboo a na-abọ iyi ụwa abọ and ọ bụrọ dibịa niile maọbụ eze nwaanyị niile na-abọ iyi ụwa maka na ịbọpụta ya bụ iyi ụwa o nwere processes o nwere ihe ị ga-eme n'ụdị iyi ị bọpụtara wee mebie ya ma ọ bụrụ iyi ọjọọ ọ bụrụ iyi dị mma o nwedịrọ mmebi o nwedịrọ ka i je bọba ya o nwedịrọ ọ bụrụ iyi dị mma o nwedịrọ ka i je bọba ya maọbụ ka i je mebibe iyi dị ntu a mana ọ bụrụ iyi ọjọọ o nwere ka obodo si eme o nwere ndị ga-akpọta dibịa na-abọ iyi a abọpụta ya mebie ya onye ọ dịrị ịmaka ebe iyi ụwa ya dị onye ọ dịkarịsịrị ịma ebe iyi ụwa ya dị bụ onye ṅụrụ ya bụ iyi ọ bụkarịrọ dibịa ahụ ga-ama ọ bụrụ na ya ya bịa dị ntu a maọbụ na nwata eruo n'ịnụ di maọbụ na o lu na nwa agbọghọ o bido na-arịa arụ dịka ọ ga-ana e jee n'afa ọ bụ na e jee n'afa gbapụta na ihe ya na otu ya kwuru bụ na ha ga-ana n'ike onye gbara afa a dibịa gbara afa ahụ ga-agwa ya bụ nwata nwaanyị ihe ọ ga-eme e nwere ike were ego ahụ o jiri bịa afa ego anwa e jiri jụrụ ya ese n'afa enye ya bụ nwa ya bụ onye sị ya were ego a naa o luo ya tinye ego a na pillow ya were ehiri ụla for two weeks o nwere dibịa nwere ike o si ka ndị si eme ọdịbendị na-alụlụ fa ọlụ o nwere dibịa ọ ga-abụ o were ọjị nye onye a bịala ihe a ọ sị ya ị naluo tinye ya na pillow gị wee lara ụla for two weeks izu ụka abụọ mgbe ahụ ị ga-eji pillow na-arara ụla with ego a dibịa nyelu gị jiri bịa ọrụ afa ma ọ bụ ọjị dibịa nyelu gị ji tinye ị ga-ebido a ga-ebido gosibe gị ebe iyi ụwa gị dị n'ezi nna gị a ndị otu gị ga-abịa izi gị before na-akụrụ ọnụ na two weeks a a ga-egosi gị ebe e niri ya bụ iyi mbọsị a ga-abọ ya bụ iyi ọ bụrụ na dibịa ahụ bịa ma ọ bụ eze nwaanyị ahụ bịa gị nwa ga-eje rụọrọ ya aka maka na dibịa ga-agwa gị egosiri ana gị ị teta ụla ọ bụrụ na ị ga-elozọ ya jee mee ihe ịrịba ama n'ebe anwa ọ bụrụ osisi jee sụnye osisi n'ebe anwa e gosiri gị abịazie mbọsị anwa ịbịaziko n'ebe a wee bido gwube ya egwupụta ya bụ iyi ụwa ọ bụrụ na egwupụta ya o nwere ihe ndị a ga-emesị tupu ọ daa ajịja tupu emebie ya o nwere obodo ada egwu egwu ada abọ iyi ụwa abọ ewelu ngwongwo mmụọ dị iche iche ndị ọdịnala ji wee nọrọ ewelu ngwongwo mmụọ dị iche iche ọdịnala ji wee bili mebielu gị iyi ụwa ọjọọ ewere ngwongwo mmụọ ndị a akwagharịara gị iyi ụwa gị ọ bụrụ onye kwutere ọnwụ ike ebugharịalụ gị iyi ụwa gị na ị ma nwụzi ọnwụ ike ọ dị be ndị na-alụsi ọrụ ike ọ bụrụ ndị si na nkwagharị eme enwere ihe mmụọ ihe ndị ihe mmụọ a ga-atụtụkọta ihe ọdịnala ga-atụtụkọta wee kwagharịa iyi dị otu a ọ bụrụ ndị na-abọ ya abọ abọ ya abọ emesịa ya onye dị ntu a enwere onwe ya ihe ị ga-abụ akara aka gị ụwa ị nọ n'ime ya ọ n'iyi ụwa gị ka ọ dị o luo mgbe ahụ unu kwuru unu ga-eji na ma ọ bụrụ ọ bụgodo onye kwuru ogologo ndụ ọ bụgodo onye sị m ga-elu 100 n'iyi ụwa ya ọ bụrụ onye sị m ga-elu 200 m ga-elu 90 80 n'iyi ụwa ya onye ọbụla ebido nachigaba otu gị ka unu ra wee pụta ụwa ma ndị n'obodo oyibo ma ndị n'obo mba ọbụla onye ọbụla ebido nwụba na-anachiga onye ọbụla ebido nwụba na-anachiga gị nwa na onwe gị ṅụkwara ụdị iyi ọ bụrụ na ị kwutere n'ụwa gị na ị ga-anọte aka mgbe ahụ otu gị ji ana mgbe ahụ ndị nke gị ji ana ka ị ga-ejikwa wee na-anachigaba ntu a ka esi eme ihe dị n'iyi ụwa iyi ụwa dị mkpa ya ka o ji dị mkpa ka i jee n'afa ka ị malụ nke ị ṅụrụ wee bịa ọ bụrụ iyi dị mma akwado iyi dị mma gị ọ pụta ife ọ bụrụ iyi dị mma emepe ụzọ iyi dị mma gị ihe ọma emeelụ gị ọ bụrụ iyi dị njọ esi n'oge wee gbarụọ ya ị nwere onwe gị tata bụ ụbọchị nkwọ dịrị gị mma cheta na onye na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ ọkịja ihiala lokal gọọmenti dị na anambra steeti chetakwa n'otu akara ekwentị ka m nwere bụ whatsapp nọmba m 081-861-13606 ya bịa maalụ gị mma tata anyị ga-afụ n'oge ọzọ biko i nweta vidiyo m a i shia ya dodo ana m arịọ gị ọ bụrụ biko shiara m vidiyo m a ka ị na-eme ntu a ndị a na-agọzie gị ihe ọ bụla i tiri aka ga-abụrụ gị ngọzi ọganiru n'iru gị n'azụ gị ihe ọma meelụ gị osisi fụrụ gị na-atụ nkwe ya ma jiri dapụ ọganiru ọfọ ọma iru ọma kpọọ gị ebe na ebe ị nọ na mba ụwa gbaa gburugburu wee na-ege ntị n'onu m ọmaka meelụ gị n'ụbọchị tata ọ ka bụkwa eze nwaanyị ọma mmiri ya gaziere gị n'ụbọchị tata biko i nweta vidiyo m a i shia ya daalụ rinne ka ọ dị oge ọzọ ya gazie